Oi seus in Dèximu, sa festa famada de Santa Rega, una de is prus mannas de Campidanu, anca ndi aproillat genti de totu is biddas de acanta. Cunforma a su chi narat su connotu, Santa Rega fut una cristiana chi at biviu in Sardìnnia, a s'acabu de s'annu duxentus a pustis de Cristu e chi ant martirizau in su trexentus e cuatru po mori de is persecutzionis de s'imperadori Diocletzianu. A sa santa dd'iant impresonada, trumentada e iscuta a fuetu e nci dd'iant finas cravau tres obilus in conca e a goa ndi dd'iant segau sa conca puru. Est una festa intèndia meda de is fidelis chi nd'ant prenu su logu de ex voto, po totu is gràtzias chi ant pediu a sa Santa. In custa bidda puru nosu de Eja TV nci teneus un amighixeddu chi si nc'at a portai a giru peri su logu, a connosci is logus stòricus e is logus de su spàssiu de sa festa. Intzandus Manueli, ita depeus biri oi?
E innanzitutto benvenius a sa festa de Santa Rega in Dèximu, oi si fadeus su bellu girixeddu, non so chi siat prima sa crèsia, sa parte de sa crèsia e poi sa parte sacro e profano. Va bene.
Ajò, cumintzaus a andai. Andeus ddoi.
Angelo Sanna apassionau de storia de Deximu seus a intru de sa cresia de Santa Rega, conta·sì calincuna cosa de custa cresia. Allora sa cresia est sa cresia atuale de su milleseticentosetantaseti però ci funt partis chi funt meda prus antigas chi si nant ca sa crèsia o sa genti teniat su cultu de Santa Rega de meda tempus fait. Sa crèsia, sa parti prus antiga est de s'undicesimu sècolo, mentri invecis sa parti, sa cripta, est una parti de su quintu, otavu sècolo dopo Cristo. Nci calaus a dda biri custa cripta.
Andaus. Custa est sa cripta, sa parti prus antiga de totu sa crèsia. Est de su, comente, de su quintu seculu, quintu ottavu seculu dopo Cristu, innoi in custa fiant is iscalas antigas, innoi sa genti calàt primu de aintru de sa cresia, candu ant biu, ant biu ca ci fiat tropu traficu, ant obertu custa scala. Custa cripta originariamenti fiat prus pitica, fiat prus pitica e fiat praticamenti Is contornos de sa bòvida fiant custos. Totu custas modanaturas chi nci funt innoi si nant ca su perìodu e funt de perìodu bizantinu custa crèsia. A su pròpiu su pavimentu, su pavimentu ddu nant còciu a pesto chi fiat un'antigu pavimentu chi fadiant is romanus, meda resistenti e non lassat perdi mancu s'àcua. Però is teorias de custa cripta funt medas. Nc'est genti chi narat ca de innoi arribat s'àcua e quindi is mòngias, ca nci fiat unu monasteru, pigant, ddu teniant cumenti cisterna custu. Invècias cancunu narat ca innoi, dopu chi dd'iant sollevada, beniant a fai funtzionis religiosas a s'inìtziu de su cristianesimu in Sardegna. Ddu tzerriant finzas sa presoni de Santarega, ma no est berus, Santarega innoi presoni non nc'est mai stetia. Sa cresia de Santarega originariamenti fiat de s'undicesimo secolo, si podit biri s'abside in sa parti esterna e in sa parti interna puru naturalmenti. Poi est stetia modificada ed est stetia arrifata in su milleseticentussetantasete, più o meno est abarrada giai uguali Ant modificau s'altare, ant postu su pulpitu po podi chistionai candu faint is predicas, e poita is artistas marmorarus in cussu periodu nci teniant medissimu a modificai totu is cosas, però ant distrutu finzas is operas de arte. Sa testimonia prus antiga de custa martiri cristiana est de su milli e cincucentus e sessanta. in d-una losa de su de cuatru seculus chi ant agatau in Dèximu etotu e chi contat de una picioca de bint'annus chi ant martirizau in cussu logu. Santa Rega est finas paradas, musica, cosa de papai e de bufai. Andeus a intendi a is bendidoris a biri cumenti at cambiau sa festa in totu custus annus. Prima ddu iat ambulantes chi 'endiant turrones e arràmene e giocàtolos, cussa fiat sa festa, una giostra e cussus 'endiant is cannelas e est finito, is bancarellas fiant cussas.
Ita ddi narant fustei? Usai Robertu. Cantus annus est benende a sa festa? Corantaduus. Sempri in frissende anguidda? Sempri infrissende anguidda e codendi lissa. Ma genti ndi benit de custa festa? Giai ndi 'enit.
Meda at cambiau?
No, dae corantaduus annus a custa parti est sempri su pròpiu, po mei a su mancus cumenti traballu. Deu nci so set'annus innoi, però sa genti cosa mia nci funt coranta.
Ma segundu tui meda at cambiau custa festa?
Diciamo che at cambiau pagu cosa, at cambiau sceti sa strutura, totu sa cosa, immoi Immoi est pagu pagu prus siguru, meda prus siguru, teneus totu su pavimentu bellu, no est prus cumenti a prima in su fangu chi proiat, no fiat unu problema, immoi est cambiau pagu pagu meda meda meda meda, però eus bofiu tenni pagu pagu de de cosa antiga, sa struttura in ferru, is tendonis, cumenti fiat una te- te corant'annus fait. Intzandus fata est sa castanga. Est giai pronta, bella cotta, Diaici po is clientis bella callenti eh. Cant'annus ses benendi a custa festa? A Santa Rega de piccioccheddu, de piccioccheddu propriu piticcu, po contu meu sun sos trenta trintacinc'annos, piccioccheddu ma beccio de traballu. Ascurta me, cambiendi est custa festa o sempre oguali? No sempre mellus. Sempre mellus si si sempre migliorat sempre ogn'annu est prus e Santa Rega est inutili Santa Rega est Santa Rega inutili ddu nant però est sa beridade ddu at meda devozione poi su comuni cioè Deximu ci at cretiu meda ant ampliadu bellu ant fatu su logu bellu ddu at bellu bellu bellu Santa Rega, torraus a ddu narrer, Santa Rega est Santa Rega, est bella no, est sempri mellus. E immoi andendi andendi pregontaus ite est sa festa de Santa Rega?

Prato. E come mai sei in Sardegna? Perché mi sono sposata con un sardo e quindi ah. sono rimasta qua. Ottima scelta.
Grazie.
Babbu miu mi narara deu seu sestesa e ca sa festa de Santa Rega fiat s'ultima festa de su campidanu de innoi e nd'arragollia totu is casteddaius ca beniant a si papai su pisci a innoi a sa festa de Santa Rega, poita ca innoi sa festa de Santa Rega fiat sa prusu rinomada de no de su Campidanu e quindi totus beniant po sa festa de Santa Rega. Seus cun Monica Cadeddu chi est visu sìndigu e fintzas assessora a sa cultura e si depit contari una cosa importanti poita medas no scint chi a palas de sa festa ddu est unu traballu mannu fintzas de s'amministratzioni comunali, aici est. Aici aici, traballu mannu de prus de unu mesi, seus cumbatendi po una Una festa manna, prus manna de is atrus annus. Ita s'abetais po sa festa de ocannu? Genti meda, genti meda po fai traballai totus e po rendi gratzias a Santa Rega. Beh, una bellissima festa e ci vengo quasi ogni anno a trovari amici. Si si, veramente una bellissima festa. Ma abiti a Deci?
No, abito

Seu prexau, poita sa genti benit e rispondit a totu custa situatzioni e sempri partecipat a su noti, su mengianu. Seu prexau, seu prexau. Ita nci tenis? Gei ddu creu, gei ddu creu. A che genti comenti a bosatrus no est facili a ddas agatai, eh, sa beridadi. Ascurta una cosa, ita nci tenis in programma po candu?

Fadeus su DJ set, fadeus su spetàculu po po is pipius, giocoleria, aici si spassiaus totus, nci nd'est po is picinus, po is piticheddus, po is mannus, insoma, una cosa po totus. De... oi nci funt duas piciocheddas ca bivint a Barcellona, benint innoi, ponint u' pagheddu 'e musica, quindi DJ set, E bla bla bla e de cras fadeus giocoleria dopu pràndiu e a merì sempri mùsica, dònnia dì, dònnia dì mùsica mùsica. Ariseu ant sonau RTP, bellu cuncerteddu, is piciocus sempri in gamba, totu prexaus, insoma bella bella cosa. Oh deu mi dda bufu però eh. Ciau, saludu a totus e bona festa a totus. Bona festa oh a is atrus annus, a si biri is atrus annus. Deu bollu.
Saludi. Saludu a totus.

Eh sì, è così, se non ci sono le giostre non è festa. Ma gente ndi enit a giogai?
Per Santa Greca si. Santa Greca non ci abbandona, tempo permettendo ci accontenta sempre.
A su notti sa gente ndi essint a passillai e su logu si preni beni. A nosu in s'interis s'est atobiau su presidenti 'e sa Pro Loco chi si contat calincuna cosa de sa vida curturali de sa bidda. Carlo Cao si contat immoi unu pagheddu is fainas de sa Pro Loco de Dèximu, no Carlo? Sa Pro Loco de Dèximu atualmenti si ocupat de varias manifestatzionis, sopratutu culturalis. Nosu seus abituaus, su presidenti provinciali de sa Pro Loco mi narat, provinciali, mi narat sempri ca nosu non fadeus sa festa 'e su macarroni asciutu, poita sopratutu fadeus manifestatzionis culturalis destinadas a is pipius, a is mannus, a is antzianus Fadeus dònnia annu una mostra d'arte meda importanti cun personas chi ant partecipau esponendi is pròprias òperas in Giapone, in Germània, in Norvègia.
Gei nudda a su fragu bellu de custu logu, immoi bieus si nci dda feus a tastai calicuna cosa. Petza, pisci, corda, longus, anguidda, casu e satitzu, piciocus. Deu no sciu a cali manu mi 'onai. Eh, ma immoi una cosa gei mi dda papu etotu, ca gei mi minescit. Oh, no potzu acudi a is cardigas e is ischidoni girendi. Sperius chi abastit po s'operadori puru. Eh, ma no nc'est nudda 'e fai. A s'acabada, su cumbidu, candu ses pappendi e buffendi cun genti bona, Custa est sempri sa cosa prus bella de su mundu. Oh piciocos, chi 'oleis biri una festa sarda beni fata, ndi depeis benni a marolla a Santa Rega. A prus de su logu est bella sa genti puru e andendi andendi sa musica si nci accumpangiat in mesu 'e sa festa e chi est si nci amollaus in calincunu ballixeddu puru.

Po Arega beni allestia. E immoi serraus cun is cantadoris, poita ocannu puru non nci podint mancai is cantadoris po Sant'Arega. Seus cun Paolo Zedda, faci connota de EjaTV e de is sardus puru. Paolo, cumenti est andendi s'annada de ocannu po sa cantada e tanti? Eh spereus beni, deu sa beridadi ocannu apu cantau prus pagu, poita ca tra traballu e impignus de atrus Diat po atras arrexonis apu acutu a pagus festas, però calancuna cumenti donni annu ddi dda feus, su pubblicu ancora s'agatat, però Santarega est una grandu festa, a Santarega andeus totu a una cambarada e impari ndi torreus cun sa conca segada, narant is antigus e calancunu modernu puru.
E mi parit ca seus arribbaus a s'acabu de sa festa de Santa Rega, eus biu genti, intendiu parris e opinionis, una bella festa, ita ndi naras Emanuele, cumenti seus andaus? Beni, bosatrus beni, gratzias po essi bennius a Santa Rega e po sa sensibilidadi chi eis tentu po Po custa festa. E cumenti si narat innoi, atrus annus. Deus bollat. A si biri. Sa festa est sighendi, ma po nosu est lompia s'ora de pinnigai su strexu e de si nd'andai. Gràtzias a Dèximu po s'ospitalidadi bella e a si torrai a biri.